mba ọ bụrọkwa n'ahịa ọ n'ebe m na-eche ụgbọala e nwe otu nwaanyị na-eregasị ụmụ ihe a m asị ka m kwụsị ebe a zụrụ m ebe ị gwara m n'ụtụtụ a na ihe nri agwụgo n'usekwu ntịchega amaka na i melu nke ọma ee mana ị ka ahapụkwanụ m ka m je ahịa ahụ aka m aka ibeti ego hmm? ị marakwa onye di gị bụ ị mara onye ọ wụ ee i gotewo anụ a na-ere puku naira abụọ na narị ise n'ọnụ narị naira asaa
ọ bụrọ eziokwu eziokwu ma ọ bụ ji nwaanyị mmadụ kpọrọ puku naira abụọ m egote ya n'ọnụ narị naira asaa na iri ise
kuchetara ma emekatakwa na emekata soro gị jee ahịa mbakwa maka gịnị kwanụ maka na ị ga-etechi m ihu Simon kedu otu i si wee gote ji puku abụọ ee kwekata ya ọnụ kweda ya ọ wee bụ narị asaa na iri ise kedu otu ọ bụ a na-akpọnụ ya ịmarụ ka e si ekwe ọnụ ọ bụrọ ya ee ị na-agbagwoju m anya mgbe ụfọdụ ịgwa gị eziokwu Doris ihe a bụ na ekele i kwesịrị ịna-ekele m ọkwa ya hia ọkwa m ekenego gịzi nọ na m gwa gị na ọ dị amasị m otu i si aga ahịa oge ọzọ nye m ego ee eh, mana ebe ọ bụ na anyị nwere nri o Chukwu daalụ

nwaanyị kedu
nnọọ kedu ka taa si gaa ọ gagonụ ka ọ ga-aga
kedu ebe i je ebe m je onweghị ebe m je ebe a ka m nọ ihe ị nyakọsịcha n'iru otu i si kwadocha na-agwa m na i si ezi bata
Douglas onweghị ebe m je anọ m n'ụlọ a kemgbe ụtụtụ
ya kedụzi onye Rafael fụrụ n'Ikeja ebe a na-ele ihe nlacha kedu Rafael Rafael nwanne m nwoke ọ na-agbafe agbafe wee fụ eziokwu
ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ngana tụ m wee jebe ka m je gote ice cream lacha ka m nweta onwe cherekwa kịta kịta ị sị m na o nwerọ ebe i je ị bịakwa na-asị m na ngana tụ ị wee jebe ebe nwa ọ bụ ụdị ya ka m achọghọ Victoria ọkwa m bido kịta a sị na Douglas ebidogo Douglas kedu ihe bụdị nsogbu gị nsogbu m bụ na ị sịrị asị na enwere ebe i je
Douglas asịrọ m gị asị ọ gbafu m n'obi ebe anyị na-ekwu kịta ị ma na ọpụpụ m pụ anọtụdị m nkeji iri abụọ tupu m nata n'ụna kedụzi ebe i je tupu i je ebe nwa kedụzi ebe i je mgbe i jecha ebe nwa o nweghị ebe m je
ejecha m ebe a nata n'ụlọ ebe a nọdụ ebe a na-apị ekwentị i wee chọọ ka m kweta ihe nyigbo bịa Douglas biko ndo iwe gị adịna ọkụ ị ma ihe m ga na-emezi mbọsị ọbụla m tetere m gwa gị ka m si tete gwa gị mgbe m tara atụ gwa gị mgbe m jere mposi gwa gị mgbe m wụrụ arụ gwa gị mmiri one m ṅụ gwa gị mgbe m pịrị ekwentị m iwe gị adịna ọkụ ndo kedu ihe ọ dị
Victoria! Victoria! Ị na-akpasị m iwe! Ị chọkwa izi ngala wee gbanara ajụjụ a! Ngwa gwa m ebe i je! Victoria!
Mana Vicky o, hmm? eziokwu na i chezọrọ ịgwa Douglas na ị gara igote ice cream ka ị kpacha anya wee ghara ịgwa ya. Akpachakwaghị m anya nne m, ọ gbafuru m n'uche. Ị ma na ike ogologo akụkọ adịghị
o kwesịrị ka ị kpachapụrụ Douglas anya o ị ma oge ọbụla ọ na-achọ nnọọ ka i nye ofu ohere ọ ga-eji si ee na Viki emekwa ya ofu ihe ọjọọ ma echiche ya nwụọ ama m ihe ọ na-eche ọchala ofu chebata eziokwu ka ị kwuru mgbe ọbụla ọ na-achọ ka ọ sị na m sị ya ọ bụkwa na o nwere ihe m sị ya ọ chọọ ofu ihe ọ ga-etinye m n'isi ka ọ bụ na o nwere ihe m me ka ọ na-aba na-agwa m ka o si weta ego nke a weta ego nke ọzọ
mana ee eh, o kwesịrị ka ị dị na-agwa ya eziokwu oge ọbụla ka ị wee gbanahụ nsogbu o Doris ịgwa gị nke bụ eziokwu anụmdi mụ na Douglas a Mm. dịka Douglas je be anyị tọrọ m bịa mepee ofu ime ụnọ tụbanye m ebe ahụ kpọchie were igodo tụfuo ama m ihe m ga-eme m ga-eje chọrọ ọrụ ee eh? ekwuzikwana burukwa ụzọ gwakwa Douglas ka o kwetagodu ma ọ bụ na ị chọrọ ka ụnọ a nwuru ọkụ ị na-atụ hmm.
ebe a ka ị nọ kedu ị na-etiri mkpu kedu ị na-akpọ m afa otu ahụ
ị nọ n'usekwu ị nọkwa na mbara ime ụlọ ịma na ọ bụrụ ị nọ n'ụlọ n'ebe a nke ị na-anọ ekiri onyonyo mana ị nọhọ ya m wee chekwa na ị pụrụ apụ ọ maka ka i ji etiri afa m ka onye ara bidoro ọfụ
Victoria kedu ụdị agwa bụ ihe nka otu a ka i si anabata di gị ọma si ezi bata Douglas ị ma ihe m na-eche mbọsị ị ga-agalụ galụ galụ chacha bata yara ịfụ m n'ụlọ gịnị ka ị ga-eme
chelụkwa kedu ebe ị ga-eje
ọrụ ọrụ ka m ga-eje ka ọ na-ada gị ụda na ntị kịta ebidogokwa m ịchọ ọrụ Victoria i bidogo ọzọ i bidogo ọzọ mgbe ọ bụla ị na-achọ onye gị na ya ga-akọ akọ ihe a abụrọ ihe akụkọ ewerugo m akwụkwọ m ji achọ ọrụ gaa n'ụlọ ọrụ dị iche iche debesịa ya nke ọbụla kpọọ m mụ eje
akụkọ ka ị na-akọ Victoria asị m gị akụkọ ka ị na-akọ gekwa m ntị ụlọ ọrụ ọbụla ga-ewe nwunye m n'ọrụ ee eh? m gbaa ya ọkụ gbatọ ya agbatọ eziokwu ee eh, m ma ebu ụzọ m gbaa ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe m bodo ha na ha tọrọ nwunye m m merizie ee wee gbazi ụlọ ọrụ ha ọkụ mma ya m gbaa ya ọkụ m gbatọ ya agbatọ ụlọ ọrụ ọbụla ga-eche iwe nwunye m n'ọrụ ọzọ ee eh?

Simon biko o nwere ihe ọbụla i welu n'akpa ihe dịka gịnị ihe dịka o nwere ihe ọbụla i welu n'akpa ihe dịka gịnị ka ị na-achọ ego ego ka m na-achọ etinye m ego n'akpa anụ afụhọzi m ya
enweghị ego m fụrụ
aghọtarọ m na ọkwa mụ na gị nọ n'ụlọ anụnwa e, ikuku o bulu ya ka mụọ were ya mụ aghọtarọ maka na o do m anya na etinye m ego na akpa kịta afụhọzi m ya Doris ị na-achọzi ịkparị m akparị ị na-achọzi ịkparị m akparị eyiri m onye ga-ezu puku naira iri atọ nkịtị Chelụkwa Simon ị sị gịnị asị m na gị akparịzịna m mba ọ bụrụ ya kwucha ihe ị kwu akarịrị m onye ga-ezu puku naira iri atọ
keezi ka i si mara ego one dị na ya maka na mụ agwaghị gị
amụma ka m amụma ka m mara Douglas kedu ihe kpata na i nweghị ntụkwasị obi ebe m nọ na mbido eche m na ọ ihe egwuregwu mana ọ na-akazi njọ kedu ihe ọ Victoria hmm? gbara ọgwụ gị ṅụọ gbara ọgwụ gị ṅụọ ihe a abụrọ ihe gbara ọgwụ gị ṅụọ Douglas mgbe mụ na gị na-ayị ị fụnugo mụ na nwoke ọzọ wee fọzikwa kịta ị nụgo m ị bata m ga ebe afụ ka nwoke ọzọ na-edine m otu ahụ ọ ga-adịkwa ruo mgbe ebi ebi ọ ihe ị chọrọ ọ ihe ị chọrọ ị chọrọ ị pụọ m hichaarụ gị ụlọ sụọrụ gị akwa siere gị nri echi m bidokwa m hichaarụ gị ụlọ sụọrụ gị akwa siere gị nri m nọdụ nkịtị ọ ihe ị chọrọ chelekwa Victoria hmm? ọ dịkwanụ m ka akwụkwọ nwanna ada agụfụta gị ihe m mefu n'isi gị o zuolụ gị m eje jekwuru ndị a na-ese foto m jekwuru ha nye ha ya emee ya o buo ibu i kowezie ebe niile i kowezie ebe niile ị na-afụ ya maka gịnị maka ị na-agba sọ ọnụ chọọ chọọ chọọ eh? ka ọ bụ na ị fụ ya bụ ihe ị ma na nwoke ị na-agwa okwu otu a na ego m mefu n'isi gị gbara agba eziokwu Douglas kedu ihe ị na-ekwu ka ọ sọsọ gị tinyere ego mgbe anyị na-eme anyị na-agba agbamnkwụ kedu ihe ị na-ekwu ka otu a
ka o nwe onye ọzọ ndị be anyị tinyere ego Douglas ndị be anyị tinyere ego ndị be unu biko chetegodi m ihe ndị be unu mere ọ ndị be anyị siri nri weta mmanya ndị mmadụ ṅụrụ ụbọchị ahụ cherekwa Victoria nya mkpụrụ iko osikapa abụọ na torotoro na amalụ ka ahụ adịkwa na akpati mmanya beer nwanne gị nwaanyị bute ọ nya bụ ihe nwa biko ekwusikwana ike ekwekwana ka mmadụ nụ ya Douglas ihe na-eche m gị bata mụ na gị nwere obere okwu i bido kwube ego na i mefugo n'isi m maka ị na-agba ọnụ chọọ chọọ chọọ na amalụ ka ajọ mmụọ na-abata gị isi ihe na-agụ gị abụrụ inupụ m isi ya na ndị be unu mechasịa m mechasịa m pịchasịa m ego niile m mefu n'isi eziokwu ee gee ntị ka m gwa gị Douglas ọkwa ị fụ ọrụ a arụchago m ya a na-akọ ka m siri ya eluigwe ga-ada ya daa Douglas ya daa Victoria
Victoria
ya o zurọlụ gị na ị da enye m ego n'ụnọ a ọ bụrụkwazi ị bịa zuo m oshi Simon ebubo ka ị na-ebo m ihe a ebozina m ebubo biko biko hmm? di gị ka m bụ kee ka m ga-esi zuonụ gị ohi eh? agọkwana ya anwakwana anwa gọọ ya Simon ọkwa gị ekwupụta ya kịta amakwa m ihe m nụ enweghị ihe m kwupụtara mana cheregodi ka m jụkene gị kee ebe i si weta ego ahụ
ezigbo ajụjụ ka ọ bụ nnọọ ezigbo ajụjụ ka ọ bụ kee ebe i si weta ya maka na mụnwa ji eji m n'aka na ọ bụrọ mụnwa nyere gị gị nwa na onwe gị o teela aka ị na-ekpesa m na n'ụlọ ọrụ gị na akwụbeghị ụgwọ gịnị ka ị na-ekwu di na na na na na puku naira iri atọ bụ nnukwu ego nwaanyị dị ka m enwe ee eh? na m ama eche otu ụzọ ma ụzọ ọzọ nweta ya otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ahụ ka m chọrọ ka ị kọwaa m maka na mụ aghọta otu a ka o si ebido m ofu ụbọchị kịta ebutere njọ ba n'ụlọ a site n'ụzọ otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ahụ ọ bụrụzie na ofu ofu agadi nwoke bụ onye nyere gị ya Simon kpuchie ihu gị n'ihere ekpuchigo m ya ekpuchigo m ya mana ị ga-akọwarịrị m ka i si weta ego ahụ ma ọ bụ ihe mere eji eji nye gị e, ego ahụ ego bụ ego Victoria Simon o nyere m ego na m jideli ya mgbe ọ chọrọ ya nyechi ya ya biko nye m ego m nye m
Victoria. maka gịnị ihe niile a na-eme amakwa m na ego bụ ugwu
ahụtara m gị Douglas
mgbe ọ bụna owu na-asa gị ị na-eme nnọọ ka ọgbanje eh? kama ị ga-emepe ọnụ wee sị m na ị chọkwala ego nwa ihe gị ị na-edosa ahụ ka anyị na-amahụ
Douglas nkata mụ na gị kpa ọ bụrọkwa maka ego ihe m gwara gị bụ na achọrọ m ibido ọrụ Victoria adabakwana ọnwa ekwensu werekwa ego a kịta ji ya mee ihe baa uru Douglas achọghị m ego gị ị na-aghọtakwa ihe m na-ekwu i che na m na-achọ ka ị na-enye m ụmụ irighiri irighiri ego gị nke i che na ọ na-emerụ m gwagodo m gekwa ntị ka m gwa gị ihe m chọrọ bụ ka m bido ọrụ ka m na-arụ ọrụ na-arụta ezigbote ego ọ bụrọ obere ego ị ga-enye m were akọ m ọnụ inye m puku iri ịkọ m ọnụ inye m puku abụọ ịkọ m ọnụ inye m puku atọ ịkọ m ọnụ ị na-aghọta ihe m na-ekwu Victoria abọta gị bụ nwaanyị mmiri abọta gị mmiri ị makwa ụmụ nwaanyị onye ọ ga-abụ ha na-ekele chukwu na ha nwe isi ọma ụdịrị isi ọma i nwe eziokwu Douglas were na ego gị a jee nyebe ụmụ nwaanyị a mụnwa achọghọ ihe m chọrọ bụ ọrụ ọrụ ka m chọrọ
chelo nya m sị gị walụ n'ime alụmdi na nwunye mụ na gị ya na ịgagharị njem njem a ị kpọrọ ọrụ kedu nke ị ga-ewe Douglas bịa nso ka ị ghọta ihe m na-ekwu ike m ji anọ nkịtị agwụgo m ị na-aghọta werezie ile gị ka ị gụọ eze gị ọnụ ka ị mara nke m ga-ewe mba
anyị akpasigo maka nke a ozugbo Commando sir
ego na bụ ihe were ego dị ihe a bụ puku naira iri na ise ọkara ego ebe ka nke ọzọ dị eji m ọkara ya gọrọ ihe eche m na ego anyị ego anyị kwa kemgbe ọzọ
ọ bụrọzi di na nwunye ka anyị bụ di na nwunye bụkwanụ ofu ka ị chọzi ka m gwa gị nke ahụ Simon egwusakwana m egwu ọkwa ị fụ kịta otu ị fụ m egwuregwu nwerọ ofu mkpụlụ egwuregwu dị m n'ahụ ego a bụ ego Victoria nye m maka na ọ tụkwasị m obi na mgbe ọ bụna o ji chọọ ya bụ ego m si otu a were ya nye ya Doris, tupu ọ jụọ maka ya, anyị ga-enyezu ya ego ahụ.
Anyị? Ị sịkwa anyị, o nwere ihe na-eme ụbụrụ gị? I riri ego sọsọ gị, pụta kịta sị m na anyị ga-achọ otu anyị ga-esi wee mezuo ya. Doris, ewena iwe ewezina iwe. Ị na-emezi nnọọ ka ọ mụnwa ji ego a gaa gọrọ akwa maọbụ akpụkwụ m ya-eyi. Gịnị ka ị na-ekwu? Ị fụrụ ka m bu ihe nni bata ụnyaahụ. Ị kwesịrị ịma na e nwere ebe ego ahụ si bata. Adịrọ akwụ gị ụgwọ ọnwa. Ụgwọ ọnwa.
Ụgwọ ọnwa. E nwere ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọnwa na mkpụrụ ụbọchị iri na asaa n'ọnwa. Ị bụzi onye ohi. Achọrọ m ịma. Simon, achọrọ m ịma. Ihe m ma bụ na gị chọọ ego m mezuo ya emezu kịta kịta. Ngwanụ, ị ga-enwe ndidi.

ke ka mmadụ ga-esi wee gacha mahadum nnọọ nọọ afọ anọ ka ọ bụ ise ịgụ akwụkwọ ị gụchazie nnọọ weta asambodo gị ị tụrụ ya tụpụga n'akụkụ ee mba ọ dịrọ mma ihe a mkpalị
nke na-echegodu mbụ kedu nwoke n'oge nke taa ga-achọ ka nwunye ya nọdụ n'ụlọ nọrọ nkịtị hmm.
ọ bụrụgodu Simon nke m mba ọ n'anya ị chọọ ịchọta ọrụ mụa ga-akwụ gị n'azụ kwụrụ chịm hmm. Hmm. daalụ alụ enyi gee ntị o nwee ihe m chọ ịgwa gị e nwere ụlọ akwụkwọ a ha na-eme maka idozi arụ achọrọ m ịbanye ya achọrọ m ịbanye ya ị na-aghọta ndị ụlọ akwụkwọ a soro na ndị izizi nwụ na ndị isi mere ọfụma enye m ọrụ ọ makakwa chebe chebe chebe ọ maka ị ma ihe ga-eme ee ịga nwunye gị ka i debe m puku naira iri atọ ka i nye m ya ka i nye m ya echi ee ọ ya ka m ga-eji wee kwụnụ ụgwọ akwụkwọ wee bido o nwere nsogbu dị mba nsogbukwa mba o nwere ọkwa echi aya m enye gị ya bụ ego echi hmm?
gekwa ntị o nwekwa onye ọzọ m chọrọ ka ọ nụ maka ya achọghị m ịgwa Douglas ọ m mechaa ihe niile m chọrọ ime tupu m agwa ya
Tori sa ka arizin na, no na to arizin ma anya. ị na-ezu ike gịnị mere i ji ezu ike inye onwe m nsogbu kịta kedu ihe ọ ga-edozi Simon ekwesịrị m inye Victoria ego anụnwa echi ee eh? gịnị ka m ga-eme ego ezughị ezu naanị ọkara ka m nwee a ya-emezi gịnụ
ị ga-agwa Victoria na ọ mụnwa ji ofu ego ya
mba gịnị ka m ga-ekwubu m ga-aga sịarị ya asị na ọ mụnwa bụ onye lili ya
mana ị ma na ị gwa Victoria kịta a ga-ekwucha okwu ekwucha ọ ga-ekwude ya ruo ebighị ebi
ị ka eche maka ya tupu ị were aka gị gaa tinye n'ego na-abụghọ nke gị na-ajụ na ajụjụ mana agwara m gị na eche m na ego anyị ọ bụ Simon i kwuo ego anyị ọzọ achọghịzi m ịnụ ego anyị maka aga m atụ gị akpụ ụkwụ eziokwu ị fụgozi nya nụ kịta Victoria ama atụkwasịzi m obi ọzọ maka na mgbe o nyere m ego anụnwa agwa m ya na nsogbu adịrọ na ya tụkwasị m obi na mgbe ọbụla o ji chọọ nya eweta m ya otu anụnwa bịa nye ya ị fụgozi nya nụ ee m pụta kịta m kwụlụ n'iru ya ee eh, Vicky Vicky na eligo m ego gị okay mana Doris i lee ihe anya ọfụma ọkwa anyị niile so rie ego a maka na ọ ihe nri ụlọ a ka m ji ya gote ọkwa i kwukwaa ego anyị ọzọ Simon aga m atụ gị akpụ ụkwụ o ekwuzina ego anyị Doris. Eh, hey, Vicky, so mma. Akwadochago m.
Ọ ịkwadocha gị na-agazi ebee.
ihe mụ na gị kpa nyaa oh. nyezi m ego kwa n'eziokwu na ya Vicky o nwere doris biko iji m aha chineke nke nọ n'eluigwe ayọ gị biko achọkwa m asịrị akọkwara m akụkọ gbasara ego m a eh? ị mara enwere m olileanya ebe ị nọ e, e, e, eziokwu wetu obi o nwere obere ihe merenụ doris biko biko ị ma na ihe ị na-akọ kịta na-agbakọ ya ụgbọala achọghị m ịnụ ya nye m ego m ị ma ihe m chọ iji ego mee ọ dị m ezigbo mkpa
gị na-asị m iwe were m iwe were m iwe were m ọ ga-ewepụta m ego m nyere m ego m doris kedu ihe na-emedụ otu a dị m kwa nwere ntụkwasị obi ebe ị nọ ee ị na-ahụ onwe gị na ala
ịgwa gị eziokwu eziokwu na i nwe ntụkwasị obi ebe m nọ mụ nkwa m kwakwanụ gị emezuru m ya ọ dịghị ụka ewere ọlụ m ego gị ọ bụ na nkwa ị kwa m i mezue nyere m ego nye m ego m ka m jebe ebe m che ije
ime ihe mee ọ simon etinye m ego n'akpa simon gaa rie ya rie rie ọkara ya ya bụ na ọ bụrụ maka ihe na-ewesara iwe ọ simon bụ onye zu m oshi jide ya wesara ya iwe
simon simon oh, kedu ihe ọnwụ kedu ihe ọ- kedu nke unu ji nye- nye- nye- nyere m nsogbu otu a ị fụrụ na anọrọ m onwe m na-agụrụ onwe m akwụkwọ akụkọ ọ gịnị Simon, gụgbuo onwe gị ebe ahụ. Nye m ego m! Nye m ego m ọsịsọ! Simon! Simon! Nye m ego m! Nye m ego m!